Roimhe seo ar Cáit an Áit, d'eitil mo chairde agus mé féin go dtí na Stáit Bhaltacha. Dia daoibh, gach éinne, agus fáilte go Riga, an Laitvia! Thógamar bus ó Riga go Tallinn. Táimid ag taisteal go dtí Tallinn san Eastóin.

Shroiseamar stáisiún bus Tallinn agus thógamar taxi chuig ár lóistín. Chaitheamar an tráthnóna ag taiscéaladh tríd an tseanbhaile stairiúil.

Dia daoibh gach éinne agus fáilte roimh Tallinn, An Eastóin. Tá mé anseo inniu le cúpla uair agus caithfidh mé a rá go bhfuil an áit seo go haoibhinn ar fad. Tá an seanbhaile chomh gleoite, táimid díreach lasmuigh dos na ballaí anois mar is cathair mhúrtha í seo agus tá sé chomh sean agus go haoibhinn ar fad. Agus táimid ag margadh na bláthanna anseo mar tá Lá Fhéile Vailintín ag teacht anuas. Táimid i ngrá leis an áit seo nach bhfuilimid a chailíní. Tá sé. Tá na cailíní anseo chomh maith. So yeah tá sé go haoibhinn agus fuaireamar glog ansin. Is glog é sin. Tá fíon ann agus. torthaí áirithe. So yeah táimid ag baint taitneamh as seo mar tá sé fuar agus tá an rud seo te. Sláinte, táimid chun dul suas ar na mballaí toisc gur féidir leat siúl timpeall na cathrach, an seanchathair, ar na mballaí, so bígí linn! Féach ar an sneachta! Tá mé gafa le sneachta anseo mar is eol daoibh ní fheicimid an-chuid in Éirinn so gafa! It's gonna be so It's gonna be Sneachta! Sneachta! Ó tá ar bheith teach ní le níl! Donna! Tógadh na mballaí seo sa 4ú haois déag agus tá siad anseo le fada ó shin i leith le haghaidh 600 bhliain agus bhí gach saghas duine anseo. Bhí géarghá ag na mballaí anseo, ag an Eastóin agus ag Tallinn toisc gur gabháladh an chathair seo go minic. Gabháladh é leis na Danmhargaigh, leis na Sualannaigh, leis na Rúisigh agus na ciníocha Teotanacha. An-fhairsing ar fad ach is dócha má fhéachann tú ar léarscáil tá sé an-bheag agus tá an-chuid tíortha cumhachta timpeall so bhí géarghá. ar na ballaí seo cinnte. Áit lonnaithe daingnithe is ea Tallinn mar bhí sé anseo le fada. Bhí sé lonnaithe ón 1ú haois roimh Chríost go dtí, bhuel, anois agus ba chathair é ón dara haois déag ar aghaidh tar éis Chríost, so tá sé fíorshean agus tá tionchar an-suimiúil anseo le an-chuid tíortha eile chomh maith, cosúil leis an Danmhairg, an tSualainn, an Rúis dár ndóigh. Fuair sé neamhspleáchas i míle naoi chéad agus a hocht déag go dtí míle naoi chéad is a daichead agus ansin, i rith an Dara Cogadh Domhanda. Tháinig na Gearmánaigh anseo agus tar éis é sin na Rúisigh agus ansin i míle naoi céad nócha haon fuair siad neamhspleáchas arís, buíochas le Dia, agus tá a tír féin acu anois. Ana dheas! Ó, seomra folctha agus ceann dúbailte ana dheas ar fad. Ó, tá an áit seo go haoibhinn. Féach air seo anois. An saol go léir. Boom boom boom. Ó wow! Cistin, seomra suí, ana nua-aimseartha. Táimid sásta go léir. Teilifís agus an radharc. Tar éis seiceáil isteach inár n-árasán, chuamar amach arís chun dinnéar a fháil i mbialann meánaoiseach. Bhuel, rinneamar an cinneadh chun triail a bhaint as roinnt bia traidisiúnta Eastónach agus táimid anseo i mbialann an-suimiúil agus difriúil ar fad ó na meánaoiseanna. Tá sé saghas gránna ach tá sé go hálainn chomh maith. Táimid go léir anseo agus níl an bia againn go fóill ach tá banna ceoil ag tosú anois ag seinnt roinnt.

Ana dheas, tá sé trí thine! So faoi dheireadh tá an bia againn anseo agus tá sé fíor dheas. Fuaireamar trí ispíní agus ispíní difriúla atá ann so tá veal ann, tá pudding dubh againn so tá sin ana suimiúil mar ní raibh fhios againn go raibh sé mar bia speisialta i dtír eile ach san Eastóin tá sé so sin suimiúil agus ansin den chéad uair riamh táimid ag ithe Béir. Béir agus eilc agus sin in ispín amháin. Yeah, caithfidh mé triail a bhaint as anois. So, tá sé dorcha anseo ach seo é an béar, mo chéad uair, ár gcéad uair go léir agus eh, tá anlann álainn n'fheadar cad atá ann. Yeah, is maith liom é. Tá. An maith leat é. Tá sé cosúil le pudding bán beagáinín. Nóiméad? Mag? Míle? Tá sé cosúil le gnáth ispín, is dócha. Ana-dheas. Rud difriúil ar aon nós don am anseo san Eastóin. Dia dhaoibh gach éinne agus fáilte roimh mhaidin aoibhinn eile anseo i dTallinn. Táimid tar éis bricfeasta an-bhlasta ar fad a bheith againn le Rolla cainéal agus íogairt, granola, caife dar ndóigh, agus inniu ar maidin táimid ag déanamh turas siúlóide, saor in aisce, mar is gnáth i gcathair nua, is smaoineamh an-mhaith agus an-úsáideach chun é a dhéanamh, chun píosa de gach rud a fheiceáil. Is é like Italian with some Nordic some nice monument for uh, the baby flags and you actually have two monuments.

of the pun in English, like Steven Seagal, like the actor and the film. Nice. Tá an áit seo go haoibhinn, tá na radharcanna anseo foirfe, tá an na foirgnimh nua-aimseartha, an seanchathair anseo, Steven the Seagull, táimid sásta, conas a bhraitheann sibh cailíní go maith? Ana mhaith. So táimid beagnach críochnaithe an turas siúlóide anois agus cad ceap tú Emer? Is maith liom an chathair seo. Tá sé chomh aoibhinn ar fad. Ana shean, you know ón tríú haois déag ar aghaidh. Agus dúirt sé, rud nach raibh ar eolas agam cheana féin, go raibh na Gearmánaigh anseo le céadta ach bhí siad saghas sa cúlra, So nuair a bhí na Sualannaigh agus na Danmhargacha anseo, bhí an tOrd Livónach as an Ghearmáin anseo chomh maith agus bhí siadsan really i gceannas an t-am ar fad. Tá tionchar Gearmánach anseo ins an foirgnimh, ins an chultúr, i ngach rud.

saghas difriúil. Is taosrán an-speisialta é seo de Máirt na hInide atá ar siúl an tseachtain seo chugainn. So, tá píosa agam anseo agus féachann sé cosúil le taos cnó le huachtar. N'fheadar an uachtar atá agat, is it cream? Cream and jam. Uachtar agus subh, dar le bíomh. Yeah. Tharla siad go. Tuigim deas. Yeah, an éacht ar fad. D'fhoghlaíomar nuair a bhíomar ar an dturas siúlóide go bhfuil an cogaslann is sine ar domhan anseo i dTallinn agus tá sé ón bhliain 1422, so bhí sé 600 bhliain d'aois an bhliain seo caite agus bhí ceiliúradh an-mhór anseo agus Rinneadh scannán faoi an bhliain seo caite chun an 600 bliain a cheiliúradh. Nach bhfuil sin chomh iontach? Agus bhí sé sin an scannán is costasaí a rinneadh anseo san Eastóin riamh. An-fhánach ach an-suimiúil ar fad. Táimid ag dul istigh anois mar tá museum saor in aisce anseo. Chonaiceamar go leor leighis meánaoiseach sa Chogaslann, mar shampla fuil ialtóga agus buafóga triomaithe. Bhí drithlíní faitís linn! Tar éis an cogaslann chuamar ag lorg margadh éigin.

So táimid ag siúl timpeall na háite anois agus fuaireamar áit le margadh ollmhór agus tá bialann istigh anseo agus ar an gcéad urlár anseo tá saghas margadh le héadaí, le rudaí fánacha, níl fhios agam ach Balti Jaam ceapaim an t-ainm atá ar an áit seo agus tá sé fíor dheas. Táimid chun beagáinín bia a ithe anseo níos déanaí agus deirtear go bhfuil atmaisféar iontach anseo. Tá an-chuid daoine áitiúla timpeall na háite chomh maith, so tá sé fíor suimiúil chun an fíor saol anseo i Tallinn a fheiceáil chomh maith. An fáth gur fuaireamar an margadh sin ná go bhfuilimid sa cheantar seo atá an-nua-aimseartha, tá sé saghas eh. hipster is dócha, agus tá na tithe go leor déanta as adhmad agus tá siad i dathanna an-gheal nó féachann siad an-traidisiúnta agus is saghas áit áitiúil hipster é so dúramar go bhfuilimid chun é a sheiceáil amach anois. Deirtear chomh maith gurb é seo an áit leis na tithe is. costasaí in Tallinn agus san Eastóin chomh maith, so tá sé chomh costasach chun teach a cheannach anseo sa cheantar seo. Kalamaja an t-ainm atá air. Mar is féidir libh a fheiceáil, tá an áit seo faoi tógáil, tá an-chuid oibreacha ar siúl timpeall na háite ach, Féachann siad fós deas ach yeah tá tá sé saghas tá toranna ann agus tá siad ag obair ar rudaí éagsúla, n'fheadar cad tá ar siúl ach tá na foirgnimh saghas deas chomh maith. Féachann siad cosúil le scannán nó nach bhfuil siad fíor ach tá daoine ina cónaí anseo so yeah. So táimid ar ais sa mhargadh arís agus fuaireamar cúpla rud difriúil agus fuair mise dumplingeáin traidisiúnta le prátaí agus oniúin, so féachann sé an-dheas ar fad, ach an rud nach rabhas ag súil le ná an sú seo agus seo sú buckthorn mara, níor chuala mé faoi seo fiú as Béarla riamh, níl a fhios agam cad é agus táim chun triail a bhaint as anois. Tá boladh! Go hainnis air, n'fheadar cad é. Dúirt Emma go bhfuil sé cosúil le bainne lofa. So sin saghas ait. Tá sé searbh ach milis ina dhiaidh sin. Níl a fhios agam cad é go fóill. Sú, sú, yeah, tá sé deas. Chun an lá a chríochnú, chuamar go dtí siopa seacláide, áit a bhfeicfeá an seacláid agus é á dhéanamh. So, nuair atáimid anseo, táimid ag baint trialach as roinnt bia, saghas difriúla, cosúil leis an mbear inné agus cúpla rud mar sin. Agus, léigh Emer go bhfuil rud.

Níl sé rófhada. Sé difriúil. Difriúil. Milis. Milis. Tá an cás milis. Yeah. Tá sé like Níl sé trom. Níl sé trom. Tá sé beagáinín searbh chomh maith. Hmm. Ach um, nó bhí deachtain idir nach bhfuil. Ní raibh aon rud mar sin agam riamh roimhe seo ceapaim. Is maith liom é. mm is maith liom é ach ní dócha go mbeadh níos mó ná ceann amháin agam an mhí seo chuir ach tá sé go deas! Tar éis lá lán de taiscéal anseo i dTallinn, táimid réidh don leaba. Mar tá tosú an-luath againn ar maidin, táimid ag fáil bus thar n-ais go Riga arís, ceithre uair go leith eile, ag a hocht a chlog ar maidin. Caithfidh mé a rá go raibh Tallinn chomh iontach ar fad, agus tá ionadh orm! Cheapas go mbeadh sé go deas agus go haoibhinn, ach an t-atmaisféar ar fad a bhí ann. An t-aon fhadhb ná go raibh sé an-chostasach agus ní rabhamar ag súil leis sin in aon chor. Chuala mé go raibh sé saor go leor ach faraor tá na costasaí tar éis éirí sna blianta bheaga anuas agus anois tá sé chomh costasach ná Éire agus b'fhéidir beagáinín níos costasaí in áiteanna, bhí na béilí, mm, thart ar €20 nó níos mó más maith leat agus na deochanna, mar an gcéanna ná Éire, €6, €7, €8 i gcomhair deoch simplí. Bhí na siopaí beagáinín níos saoire, buíochas le Dia, ach. Gach rud, bhí sé costasach go leor, ach tá sé go haoibhinn ar fad. Cuireann sé Oslo agus an Iorua i gcuimhne orm. Tá na háiseanna go hiontach anseo. Agus yeah, tar anseo, ní bheidh aiféala ort. Agus go dtí an chéad áit eile, slán libh!